aa kalata yachoka kumudzi kumalawi abwande mukuti chani achimwene
muliko bwanji kumangalandeko ife kuno kwa chafera tilipo ndithu basi pano tayamba kuyembekezera khisimisi tione kuti kodi chaka chino kukhala zotani mukudziwanso inuyo mmene timapangira kuno nkhani ya khisimisi pano pabe ngakhale zochitika zake za nthawi ya khisimisi ya dzaka dzino sizingafananabe ndi ya nthawi imene ija achimwene nthawi imene ija paja timakhala kuti tachita ganyu yakapalepale m'minda ya makhumucha nthawi imeneyo aumatchaja mapando asanu wani tambala kuti ukwanitse 50 tambala umayenera wakhala mamuna ndithu ndiye ikafika nthawi ya khisimisi m'madingeni munalibe masewera mganda umakolera osati sewero mnyamata wa batcha amakhala kuti wakoka chingambwe chake komanso ali dzandidzandi dzithifu amakhala kuti wachita nadzo ndithu Ife achisodzera nthawi imeneyo inali nthawi yakumwa Fanta amene timakhala naye tsiku lonse lathunthu. Kumugula m'mawa nkumangoyenda naye basi anthu adziona ngati nanunso muli m'gulu la akambona. Komabe mundilole tsiku la lero ndivulirenso kachipeya basi zomwe zija za khweze zimene zikupitirizabe kugwira ntchito yotamandika kwambiri kwathu kuno, kuthandiza fuko la maNyasa pa maulendo a pakati pa Blantyre, Lilongwe ndi Mzuzu. Ndi basi imene ndinganene wopanda Kutsutsikanso kuti ndiodalilika kwambiri. Ukankwera basi za Khweze umadziwiratu kuti ulendo uno ndiye uyenda bwino kwambiri. Munthune achimwene ngakhale ndikulemba kalatayi lero lino, koma ndisaname, ndine munthu okhumudwa kwambiri. Timamvetsera kuchokera kwa akuluakulu ena akufotokoza mmene nkhani yokhudzana ndi kubetsa ndalama ndakhala ndikumakamba zija idayendera. Aaa, ndisaname achimwene, Ndakhumudwa kwabasi. Ndimadzifunsa kuti koma kodi chikuchitika ndi chani kwenikweni? Minyama! Chani? Akufotokoza zimene zidachitika amwene, zimadzamveka pena pake ngati mwina mwake sewero, kuyesera kupukusa mutu koma ndi zoonadi zimene akufotokoza makosanawazi? Mkatikati mwa nkhani zokhudza fetereza, akuti ena ake ankachita kulankhula kuti aa nkhani iyi ya ujeni aja oona za kagulidwe ka katundu aja osawauza kaye ndi nkhani yoti ikadali m'mazira kaye iyi ndiye ujeni, ujeni aja asadziwe tingopanga zoti basi kenaka katuluke titere komanso titere adzadziwa bwino lomwe patsogolopa kaya ndiye kuti chidachitika ndi chani kaya Ine ndisaname achimwene, ndikamamva ngati izi, mtima wanga ukumakhala osweka kwabasi. Ndikumadziuza kuti ayi bodza. Sitilikonda dziko lathu. Anthu ena ake ndi adyera kwambiri! Komanso ndi ma mafia achimwene. Zonse zimene zidachitika ndi nkhani imeneyi zinali zoti anthu amadziwapo kanthu basi. Sizija ena ake ankakamba kuti ayi munthu watichita chipongwe, watichita two finger, koma ife sitimadziwa. Ayi ndithu. Analipo enaake amene amadziwa chimene chikuchitika. Sikutinso zinali zangozi, koma unali umbava ndithu. Ndife ake amati, Shh! Koma uje ona za kagwidwe ka katundu aja asadziwe. Umbavawo! Ndikamva nkhani zimenezi, nkhongono zanga zonsezi zikumakhala zili zii! Ndikumadzifunsa kuti koma tikumvazi ndi zoona? ndi zoona koma nduna zina kukwera ndithu ndege uyo ukapanga za foteleza akuti ukasaka misika mahalawansi tengeni ukadyera kunja ukasaka misika koma zoona ukasaka misika kuchita kunyamulana kamulo kuti tiyeni uku kupita ku joweni kumakafunsira misika odi odi kuno ku joweni mwamverako ngati za msika wafoteleza anthunso nkumadabwa kuti imeneyinso ndiye itiiti akuti ayi ife ndi olemekezeka kuchokera ku nyasalande kumakalowa m'mabutchale akujoweniko kumakalowa msitolo zogulitsa zovala mabala ogulitsa delunde ukasakasaka msika wa feteleza ndiye nkutheka anthu akujoweniko amangoti koma anthu awa zoona kayi mmene achulukirana manyasa ku joweni kuno sakanatha kupeza enaake nkuwayimbira tenifolo kuti makosana tayesani kumana ndi auje akuti ndi afeteleza kambiranani nawo timuone muchita bwanji Chinthu chimodzi chimene chimandiseketsa achimwene ndi choti makosana ananyamulana ulendo ku Joweni ndalama za misonkho yathu, kugawana ma halawansi athu, kukagulagula katundu wawo kunjako, kenaka ndikubwera kuno kumudzi kudzatiuza kuti aah ku Joweni timakafuna misika ya feteleza kuja sizinatheke tabwerako chabechabe. mm, inu. Nkhani sinali ya misika, nkhani inali yokapanga zanu. Tidalipira ulendo wanu wokanyauda kumeneko osati za misika mukutiuzazi. Koma ndife kadziko komvetsa chisoni kwambiri, kadziko kosafuna kuphunzira achimwene. Mmene takhala tikuzunzikira muja, kumene tachokera kuja, koma zoona anthu angamapange chibwana choterechi? Mungandifunse kuti ndiye obwande mukuti chani kwenikweni kumeneko? Amwene, mate mkamwa mwangamu auma. Alipo ndithu ena ake amene amalifunira dziko lathu lino zabwino komanso alipo ena ake amene sasamala iwo bola zawo zikuyenda. Ku halayansi alipo ena ake amene akufunitsitsa ndithu kuti ife tikufuna titumikire ka Nyasalandeka. ife tikufuna tiatumikire manyasa tifuna zimene tidalonjeza anthu ena ake tikwaniritse basi nde kaliponso kagulu kena kake kamene kakuti "Ii, mwayi wathu wamwene tidakhala kudzuwa nthawi yayitali tichitiretu zathu basi zamawa sizidziwika ayi loko mawa titachoka zilibe kanthu ife tikhala kuti zathu tapakuliratu basi tayiwala zimenezi ndi zimene zimatisautsa amwene Ena akuganiza kuti, Ah, ife tili mkati tisatulukemonso ayi. Tiyesetsa kuchita china chilichonse chotheka. Pamene ena ake akuti, Ayi, ife ndi a zaka zisanu basi. Kwinaku zioneka zokha. Koma tingochita zoti tipakuliretu basi. Nthawi zinazake anyamata a Halayansi amadzamvetsa chisoni. Onzawo Ochatsika koma ndiye kukumakhala kuphofomoka kufikira kuti pena ndikumati hmm koma anzawo amenewa bwanji? Mwati pomadzafika mmasankho adzakhala ali ndi abwenzinso owaloza kuti awa auje tidayamba nawo komanso awa auje tikupanga nawo zofanana? Mwina nchifukwa chake mmalemba muja muli funso limenelo loti koma mwana wa munthu pomadzafika adzapeza chikhulupiriro kodi padziko? Koma chaka cha 2025 chikamadzafika, kodi kudzapezekanso olungama? Ndikudziwa kuti mwina mwake mukudzifunsa kuti kodi obwande mmalikonda dziko lanu inde ndiye mutani? Kayatu eti vutonso limene lakula kuno ndi loti awo amene mwina mwake tikanamadalira anthu akenso aa mavubwa enieni akungodziwa kutsutsa kokhakokha basi koma iwo m'malo mokonza zawo ndikuyamba kupita chitsogolo ayi ndithu anyamata a halayansi zinthu zikuwacheza inde komanso kumbali inayi palibeponso chiyembekezo kufikira kuti ngakhale pakadali pano tiyerekeze kuti zinthu zitakhala kuti zachitika kuti chabwino ochatsika ndi anzawo osalima akuganiza kuti a akuluakulu mwatinena kokwanira basi tazitaya tengani inuyo ukhoza kukhala gulu osati sewero makosana otsutsa m'malo mozikonzekeretsa ayi ndithu masanje okhaokha masanje maso akungokhalira tuzuu kwa aneba kukonzekera kuti akangolakwitsa aneba basi akhaula amenewo ting'amba kukamwa koma nanga inuyo ndiye mukukonzekera ayi ndithu bo bo bo bo bo bo bo bo pakadali pano tili ndi otsutsa koma tsopano nawonso omvetsa chisoni kwambiri achimwene akumakuwa heyi a halayansi alephera heyi panotu kwatsala zaka ziwiri zokha kuti muchoke ndiye akamatero chimene nawonso akumaiwala ndi choti nawonso kwatsala zaka ziwiri zokha kuti azitolere akuchedwa ndi kumangolankhula kulankhula kwinaku nthawi ikupita amwene nawonso akanazitolera koma ujeni titang'amba kukamwa kwa nthawi yayitali zokhudza blantyre bypass road tathokoza kuti ntchito yayambiranso tsopano komatu zisangokhala zachinyenga aphunzitsi eti zichitikedi Komanso tikudikira sitediyamu ya ku Mwanza. Kodi ndi mwana wa ndani akukhomererayo? Ndatha ine wanu kuno kumudzi ku Malawi Abulande kuda ku Nyasalande sungamvetse